ụmụ igbo mma mma nụ ụmụ igbo ekene m unu ọ mụ nwa igbo agbara nze na amara ka nsi kwado ife m ugwu igbo agbara nze kwụ na ya bụ egbe bere ugo bere nwanza bekwuere nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya ụmụ igbo ana m anụ na nwanne anyị nwoke unu na-afụ ife onyonyo ya ebe a na Ejiofor Ezeaku agba ọnụ naanị ya ndị uwe ojii na ọ nọzi n'ụlọ mkpọrọ ka m gwa unu nke bụ eziokwu arụ ndị dibịa na-akpa karịkwara akarị o arụ ndị dibịa na-akpa karịkwara akarị ị mara m gwara unu mụ bụ aka ji ọfọ ikwu eziokwu n'anị Igbo ire ọma ka ejuna ji aga n'ogwu ndụ m bụ ịdị na-ekwu eziokwu iyi unu na-agba m ebe ife unu na-eme agbasa o nwere ike ime m ka m kwụsị ikwu eziokwu m kọrọ akụkọ maka Mathias na alụsị ego maka eh, alụsị ego sị na o nwere ndị mmụọ ọjọọ 25 eh, mhm. na ndị mmụọ ọjọọ ahụ na oge e ji wee gbuo onye ọbụla wee mebi na onye ọbụla na-ekwu ihe ọjọọ maka akwa ọkụkọ mgbe na na Mathias na-ekwu o wee sị na ọ ga-egbukwu Mathias Mathias wee sị na ọ ga-edikwu ya na ị ga-agwa ya ihe niile kpọọ ya ife niile mana ị sịkwa na na ị ga-ewelu ndụ ya n'ebe a ka gị na ya ga-enwe nsogbu wee na-anụ na ụnyaa na ọ kpọrọ ya bụ nwoke with 25 demons ya ahụ wee jeje onye saịn ọnwụ na-asịzi ebee ka ndị mmụọ ọjọọ 25 ahụ nọ mgbe a bịara ịkpụrụ ya maybe na a kpụrụ ya mberede o nwere ike ọ bụrụ ife mere maka na ọ bụrụ na 25 ndị mmụọ ọjọọ 25 ahụ nọ ya adịrọ m sure na ndị uwe ojii ga-emenwu mana ị makwa ihe ndị be anyị kwuo a sị na igbo bụ igbo ekele m unu site onye chibike ya zere igbo bụ igbo ekele m unu site onye chibike ya zere ọ ka bụkwa mụnwa nds opinion tv abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa iwetakwara unu uche nke m ajụkasị m ajụ dịka o nwere ozi m nụtara nwere ihe anyị nwetara nwanne anyị nwoke agbara nze bụ onye m nụrụ ya nwa ihe na efere ya si na alụsị ego global na ndị uwe ojii anwụchiela ya na Mathias jiri ndị uwe ojii nwụchie ya nwa amadi alụsị ego global unu ma na ya eze ndị igbo ọ mụ na-ekwu nwụba alụsị ego global onye abalị tụrụ egwu ọbara ọra n'ọbụ ya bụ ndị ji ọda today maka nwoke a na-akpọ Mathias Ezeaku Mathias Ezeaku bụ eze ụbịa mind your business Eh, apịawa gị azụ na nke ikpeazụ ejuo gị egwuru si na ọmụ okwu m ga-esendịrị gị 25 demons 25 demons ịbụ nrị nke na ịma nwara nke ọzọ nọmba wan bụ na ọgwụ m adị egbu onye aka ya dị ọcha onye ọbụla dala iwu pịawagide gị azụ pịa na gị na n'iyi ọnụkpa na okoko bụ ntị ya mere ya this is the last warning m na-enye gị m ma gwa gị okwu ọzọ ma ị bịa fụ my action abụrọ m ndị dibịa ndị a na-eme

onye ọdịnala onye omenala onye ọdịnala bụ ụzọ nke eziokwu o ziri ezi na iwu na ọ bụ na Mathias na Alụsị Ego Global nwere issue dịka o si gbasata nke ahụ ugbu a na ya na ya nwere okwu o ziri ezi na iwu na Mathias ga-aga ịkpọrọ ya ndị uwe ojii maọbụ were ya okwu gaa file a suit gaa gbaa ya akwụkwọ ma ọ bụ gwa onye ọkaikpe ya ya his lawyer ka ọ file a suit against Alụsị Ego Global as a traditional person as onye omenala o ziri ezi na iwu na ọ ga-eji ndị uwe ojii wee yie ya nwa amadi egwu ma ọ bụ iwere ndị uwe ojii wee nwụchie ya nwa amadi o ziri ezi n'usoro nke ọdịnala o n'usoro nke ọdịnala n'ihi na ihe nweta nwa si na-eche n'ihi uche nke m when you go to Rome you behave like the Romans eh? ị gakwa na ịga ị gaa US maọbụ London gị sụọ I wanna I wanna ọwasị gị bịakwa na usoro nke ọma na omenala ya na-eji ekwuru ala aṅụrụkwa mmanya ee ndị nke aṅụrụ mmanya eke ṅụrụ mmanya orie ṅụrụ mmanya nkwọ ṅụrụ mmanya ị ghọtago ya bụ usoro nke ọdịnala ana o dokwara m anya na mbụ dịka onye sị ya chọrọ ịlaghachi n'usoro nke ọdịnala ya chọrọ ịlaghachi n'usoro nke nna nna anyị ha usoro nke ọdịnala ndị nna anyị ha na mbụ na-abụ ha nwee okwu a gaa na nke onye eze maọbụ onye nze maọbụ onye na-achịkọta obodo wee kpaa ya okwu n'ụmụnna a kpaa ya okwu n'ụmụnna kpaa ya n'ụlọ anaghị eji ya aga court anaghị ejikwa ya na-akpọkwa ya ndị uwe ojii ị ma mgbe ahụ a na-akpọ mgba ndị kotima anaghị eji ndị kotima n'ihi na bekee bịara wetara anyị police bekee apụta wetara anyị barrister bekee apụta wetara anyị DSS bekee apụta wetara anyị civil defense bekee apụta wetara anyị soja ihe ndị a niile wụ ihe na nwa DC jiri bịa o nwa DC kwa ma ihe nwa DC Matthias nwa DC ha ihe ndị o jiri bịacha masị m ajụ ụta Matthias na Alụsị Ego nwere this issue o ziri ezi na Matthias ga-eji ndị uwe ojii wee nwee mee ya nwa amadi arrest wee kpochie ya ka ọ bụ iwere ya wụ okwu wepụta ya na ụmụnna na- na na eh, ele ihe ọgbakọ ya aha ọgbakọ ya ha wụ omenala bụ ụzọ eziokwu foundation ka omenala bụ ụzọ eziokwu chọọchị ka omenala bụ ụzọ eziokwu gịnị gịnị gịnị ya aha eche m ebe ahụ ka ọ ga-ewere ya wụ okwu wee weta a wee kpaa ya o- kpaa ya eji- kpaa ya you know, kpaa ya eju gburugburu ụlọ ee kpaa ya eju gburugburu ụlọ o nwezie ebe ya wụ nwata si dahie n'okwu o nwere ike a sị ya rịọ ya mgbaghara ma e rie ya nha n'elu ya Hmm? Mathias ọ wụ ụjọ tụgha gị ihe a ọ wụ ụjọ tụgha gị mere i ji ga were ndị uwe ojii wee nwụchie ya wụ nwa amadi ajụ ka m na-ajụ ọ bụ ụjọ tụgha gị i ji were dee jụọ ndị polisi ọ bụrụ na i si dịka i si kwuo mgbe ahụ na i nwere i nwere connections i nwere nke i nwere nke ọzọ eche m na ị ga-eji ndị a connections aha lụọ ọgụ maazị Nnamdi Kanu ee ụmụnna biko nụ abụ m nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ onye ma biko ya kụziere nụ m ya bụ ihe mgbe onye chere nke a wee chee nke obi m wee chee nke onwe m na dịka onye omenala na o kwesịrị iji usoro nke omenala soo ya wụ okwu ọ bụghị ịga ụlọ ikpe ọgụ ọ na-akwere ịga gwa polisi n'ihi na polisi na ụlọ ikpe bụ ihe nwa dishi wetara Ee? otu ugbu a na m enwee okwu mụwa na nwanna m enwee okwu n'ụ- na- n'ụlọ ụka A na-eji ụmụnna n'ụlọ ụka eso ya wụ okwu ma o were kwedo ee were ụmụnna n'ụlọ ụka soo ya okwu ma ọ ma agakwuwe nwa amadi aha kpọọ ya anyị akpọoro ọtụ kpaa ụka ahụ akpa onye ọbụla ata onwe ya ụta anyị emezie mana nke a ga-enwe iji ezi nwa nwa ihe nwa dishi the product of white man mere arrest nwanne you are violating your own law you are violating your own rules n'ihi na police is not from omenala police ahụ from omenala eh, batayas batayas batayas your